Фӏэхъус гуапэ фызох, си лъэпкъэгъу лъапӏэхэ! Ди нобэрей нэтыныр хухэтхащ сабийхэм папщӏэ республикэм адыгэбзэкӏэ къыщыдэкӏ Нур журнал цӏыкӏум. Журналыр къызэӏупхрэ уеплъмэ, уи гур хигъахъуэу, уи сабиигъуэм ухишэжу, Мыбы итым семыджэнкӏэ, семыплъынкӏэ ӏэмал иӏэкъым жыпӏэу уохъуапсэ. Сабийхэм зэрафӏэфӏым хуэдэу, щхъуэкӏэплъыкӏэу зэхэухуэнауэ апхуэдэ теплъэ иӏэщ. Абы щыгъунэжщ таурыхъ, усэ, къуажэхь, къебжэкӏ, сабий сурэтхэр, хъыбар кӏэщӏхэр, нэгъуэщӏ куэди. Апхуэдиз лэжьыгъэр а журнал цӏыкӏум ихуэн папщӏэ, зи зэмани зи къаруи щымысхьу, адыгэ сабийм яхуэлажьэ, Нур журналым и редактор нэхъыщхьэ Аброкъуэ Беллэ дэ нобэ ди хьэщӏэщ. Журналым зэрызиужьым, кӏуэтэхукӏэ щӏэ гуэрхэр къызэрыхэхъуэм гу лъатэри, мис иджы куэд щӏакъым Мейкъуапэ щекӏуэкӏа щӏэныгъэ конференцым урагъэблэгъащ. Абы къыщыфӏэта упщӏэхэмкӏэ дэ нобэ къыдэплъхэм уадэгуэшамэ, си гуапэ хъунут, Беллэ.

Япэ дунейпсо конференцэ адыгэбзэр зэрегъэджыным ехьэлӏауэ. Арати, абы къеблэгъащ Мэзкуу къикӏа хьэщӏэ лъапӏэ лингвистхэр, Тыркум къикӏар, Америкэм къикӏа, мис ахуэдэу дэ ди хэкум исхэм, мис мыхуэдэу адыгэбзэр И ӏуэхукӏэ абы ирилажьэхэм къабгъэдэкӏыу цӏыху куэд щыӏащ, конференцэ хьэлэмэтщ икӏи сехъуэпсащ пэжыр жыпӏэу щытым, дэри мыуэдэ диӏарэт жысӏэу. Иджы абы гу зылъатар сыт жыпӏэу щытмэ, сэ илъэсищ хъуауэ Жыг щӏагъ жери Америкэм щыпсэу бзылъхугъэ мыбы къэкӏуэжурэ иригъэкӏуэкӏ гъэмахуэкӏэ, сабийхэр къыхишурэ. А проектым садэлажьэт сыдэӏэпыкъут ар къыщыкӏуэжам и деж. Жыгун Лидэ, профессорщ, абы щрегъаджэ, щопсэу. Арати, Лидэм и сурэт интернетым кърилъхьахэр къалъагъущ, абыми абы хэту мис мы таблицэхэми гу лъатащ. Абы нэмыщӏкӏэ мис мыри уроку згъэлъэгъуауэ щытат, А Лидэ и проектым хэту. Ахэм гу лъатэщ абыми, щӏэщыгъуу, ӏуэху бгъэдыхьэкӏэщӏэ яӏэу адыгэбзэм и егъэджыным еувалӏэ цӏыхухэр тфӏэгъэщӏэгъуэнщ, жари срагъэблагъэри доклад щысщӏа. Хуабжьу сыгуфӏу сыкъэкӏуэжащ, сыту жыпӏэмэ, мис мы сэ егъэджакӏуэхэм, адэ-анэхэм папщӏэ сабийм Адыгэбзэр къебгъэщтэну нэхъ тынш ящыхъун папщӏэ яхузэхэслъхьа мис мы таблицэхэр адыгеибзи ящӏу, абы я бзэ, дэ дыдейм хэт макъ, дыдейм хэмыту абы яйм хэт макъхэр, зэрызэщхьэщыкӏхэр къагъэлъэгъуэжу мис мыхэр къагъэсэбэпыну ауэдэу дызэгурыӏуахэщ. Мис мы таблицэхэмкӏэ адыгэбзэр тынш пщохъу ебгъэджыну. Курыт еджапӏэм кӏуэ сабийм кърат щӏэныгъэм нэмыщӏкӏэ мы нэхъ. ӏуэху бгъэдыхьэкӏэщӏэщ, нэхъ тынш къыпщещӏ. Аращи, ар къэзылъытэхэм гу лъатэщ абыми, мис мыхуэдэу зэӏэпытхыну дыхуейщ, жари, дызэгурыӏуащ. Иджы сэ нэхъ гурыӏуэгъуу телевизоркӏэ къыдэплъхэм къезгъэщӏэну сыхуейщ. Мис мыр зэхьэлӏар фонетикэращ, макъхэращ, жьэрыӏуатэбзэр. Тэмэму сабийм къыжьэдэӏукӏыу, сабийр адыгэбзэкӏэ псэлъэн щхьэкӏэ нэхъыщхьэ дыдэу ищӏэн хуейр мис мыра. Мыбы сабийр игъэпсэлъэнущ, еплъынурэ, зэрыщхъуэкӏэплъыкӏэр, унэ, унагъуу, бзэр зыгъэпсалъэ алфавитыр щыщыткӏэ, щхьэж и увыпӏэ иӏыжу, щхьэж и къат тесыжу, мис ауэдэу зэхэдзащ. Мис иджы псалъэм папщӏэ мы, мыр унащхьэм тесщ, и закъуэщ. Щӏизакъуэр сыт? Мы жиӏу ӏупитӏыр зэтеубыдауэ, ахуэдэ къэхъукӏэ зиӏэр а зы макъ закъуэра? Ар макъи хъупакъым, жызоӏэ сабийхэм. Мэгурым иджыри. Къэӏукъым. Мы, и закъуэщ. Мыдкӏэ дыкъокӏуэри, Б, П, Пӏ. Мыищым зы къэхъукӏэ яӏэщ, Б, П, Пӏ. Жьэ кӏуэцӏым зыми зихъуэжкъым, мыр къыщыппсэлъкӏэ. Ауэ Зэщхьэщокӏ езы макъхэр. Мыр нэхъ гушхуауэ щытщ, мыр нэхъ щабэщ, мыр пӏытӏащ. Акӏэ докӏуэ, мыдей дыкъыщежьэнурэ, адыгэбзэм и макъ нэхъ гугъу дыдэу щыӏэхэми даблэкӏынурэ ӏум нэскӏэ дыкъэкӏуэтэнущ иджы. Мис. Макъ дэкӏуашу диӏэхэр псори мис мыбы щӏэсщи, иджы дыкъокӏуэ Б, П, Пӏ, В, Ф, Фӏ, мищыр зы плъыфэкӏэ къыщӏыхэгъэщари, унащхьэм щӏытесри мис ӏупэ, ӏупэдзэ макъхэщ мыхэр. Зэхэдзыжауэ щытщ. Мыдэкӏэ дыкъокӏуэри, мис мыбдейр мыбдей тесхэр къатищ мэхъури, Дзэпэфӏанэм къыщыхъухэра. Дзэпэфӏанэм къыщыхъухэм мис мы итхур щӏызэгъусэр яӏэр щӏызэрыӏыгъыр зы къэхъукӏэ яӏэщиращ, жы-жьы-шы-щы-щӏы, зы къэхъукӏэщ яӏэр. Джы-чы-кӏы, мищри зэныбжьэгъущ, зэгуэгъущ, яӏэр зэрыӏыгъщ, зы къэхъукӏэ яӏэщи. Мыдэкӏэ докӏуэри зы-сы. Дзы цы цӏы. Мис ахуэду дыкъакӏуурэ кӏуатэм кӏуатэм кӏуатурэ ӏы ӏу ӏум нэскӏэ йох, тэмакъыщӏэ нэскӏэ йох макъыр. Иджы ӏэмал имыӏэу сабийхэр щӏэупщӏэнущ. Мы макъхэр Къэзыгъэӏу щыӏэхэщ, хьэрфу диӏэхэщ. Мис мэ, мягкий знак, твёрдый знак шхуэт, ахэр даӏэ жаӏэу щытмэ, ахэр мис мыуэду унэ цӏыкӏу яхуэтщӏри щӏэдгъэтӏысхьэжа, сыту жыпӏэмэ, езыхьэр ӏукъымэ, ауэ къагъэӏу, къагъэхъу, макъ, къагъэхъу ягуэувурэ Мис ауэду ягъэӏу. Иджы макъ дэкӏуашэхэр, уэрэд жызыӏэхэр, хэшауэ макъ къэзыгъэӏухэр, ахэр унэм щӏэмызагъэу уэнжакъымкӏэ икӏыжа лъагъуитӏ мэхъу мыхьэри. У, о, и, ы, а, а, э. Мыри им дей къыщыщӏедзэри, им къытехъукӏыжу, е, ю, йо, е, я. Мис мыуэду лъагъуитӏу мыхьэри йокӏри, мис мы унэр сабийм игу ириубыда иужькӏэ, мис мыр жиӏэурэ егъэджакӏуэр дэӏэпыкъурэ сабийм мы макъхэр игъэӏуу хъуа иужькӏэ, адыгэбзэр абы ӏэщӏыб ищӏыжынукъым. Япэ щӏизгъэщар аращ иджы. Псэлъэныр нэхъыщхьэщ. Уи бзэр хуэкъута хъуныр нэхъыщхьэщ сабийм и дежкӏэ, сыт щхьэ жыпӏэм, зы ныбжь гуэрым икӏа иужькӏэ сабийр пхуэпсэлъэжкъым, мэукӏытэ. Мис, мис мы кхъымрэ кхъумрэ сыт хуэдэу гугъу хъурэ абы жиӏэну? Ауан сыкъащӏыну, жери, нтӏэ. Абы гушхуэныгъэ хэлъу, ухуеймэ, бгъэджэгуу, ухуеймэ, дауэдуи пщӏыуэ, мис мы унэм щӏэс макъхэм Ар ебгъэщӏа нэужькӏэ и бзэр хуэкъута мэхъу. Дэбгъэлъэгъуа таблицэ цӏыкӏур къэзыгъэсэбэпыр сабий садхэра хьэмэ школхэра? Сабий садхэми къагъэсэбэп хъунущ, школхэми къагъэсэбэп хъунущ, итӏанэ адыгэбзэм ехьэлӏауэ сэ сыт злэжьу щытми, ӏэмал имыӏэу сабийм сыт хуэдэ ныбжь имыӏэми фӏэгъэщӏэгъуэн хъуну, балигъми фӏэгъэщӏэгъуэн хъуну ахуэдэ бгъэдыхьэкӏэ хузиӏэщ. Сыту жыпӏэмэ, къалэм къыщыхъу сабийхэм я адэ-анэхэм и нэхъыбэм бзэр ящӏэкъым, яӏурылъкъыми, сабийм дэӏэпыкъуфкъым. Ауэ адэ-анэ нэхъ тыншу, мис мы унэм зыщигъэгъуэзэфынущи, и сабийм мыхьэр гуригъэӏуэфынущ. Аращи, езыми бзэр къищӏэну, и сабийми иригъэщӏэфыну. Мы гъэм Нур журналым ис мыбы Къытехуащ ещанэ къыдэкӏыгъуэм. Иджы мыбы гъэщӏэгъуэну хэтлъыр сыт мы таблицэр зытеухуар? Мыр нэхъыщхьэ дыдэу фонетикэм къыдэкӏуэу, мис мы зи гугъу тщӏа макъхэм нэмыщӏкӏэ нэхъыщхьэ дыдэу бзэм иӏэр нэхъ сабийм гугъу щыхъур хьэрф зэгуэтхэращ. Дэ дей хьэрф зэгуэтхэр тӏууи зэгуоувэ, щыуи зэгуоувэ, плӏыуи зэгуоувэ, мис ауэдурэ гугъу ящохъу ар зрагъэщӏэнуи. Абы сэбэп хуэхъу таблицуращ мыр. Иджы мы таблицэм мис мы лъэныкъуэмкӏэ укъыщеплъу щытмэ, Курыт еджапӏэм сабийхэр зэрырагъэдж методикэм хуокӏуэ мыр. Укӏэ къэхъухэр макъибгъу мэхъу, ӏыкӏэ къэхъухэр блы мэхъу, твёрдый знакыр гуоувурэ плӏы, мягкэм тӏу къегъэхъу, хьэрфитӏ зэгуоувэу тӏу къохъу. Мис мыуэдэ щӏыкӏэкӏэ курыт еджапӏэм ирагъэдж, ауэ мыр занщӏэу сабийм игу ириубыдэну щыткъым. дихьэхынуи щыткъым. Аращи, сыт ӏэмал, жысӏэри, сегупсысри, таблицэр зэхэслъхьащ, зыхуейхэм мис мы еплъыкӏэр яӏэу курыт еджапӏэм зэрырагъэджым уэдэу кърагъэщӏэфыну, ауэ сэ си еплъыкӏэр мис мыбыкӏэ къехыура укъызэриплъынур? Сыту жыпӏэм, сэ ипэ изгъэщар мыр къэзыгъэхъу макъхэраӏым. мы еджапӏэм зэрырагъэджым хуэдэу, атӏэ къызытехъукӏхэращ. Иджы нобэрей сабийм, нобэрей мыхъуу сыт хуэдэ сабийми бзэр ебгъэщӏэну щытым, нэхъыщхьэр и нэкӏэ илъагъун хуейра, и щхьэм образ щызригъэпэщын хуейщ, зыгуэркӏэ ар игу къинэн папщӏэ, зэхебгъэхыу щытми фӏы дыдэщ. Иджы и нэкӏэ илъагъур сыт? Мис мыбы пшыналъэ гъусэ хуэсщӏа кым и пшыналъищ, жери. Иджы мыр усэбзу, мыр усищ мэхъу, мы усищыр зытеухуар кращ, мис мы кращ. Иджы сыт абы къикӏыр? Мы усищыр сабийм зригъащӏэу щытмэ, ӏэмал имыӏэу мис мы хьэрф зэгуэтхэр къищӏэну, и нэгу къыщӏигъэхьэфыну. Икӏи мыр сабий театру бгъэлъагъуэ хъун хуэдэу ауэдэу зыхэслъхьащ. Иджы мис мы кымрэ мис мы ӏымрэ я хъыбарщ иджы дэ зи гугъу тщӏыр, мыбдеж щытщӏыр. Мис мы кыр нэгъуэщӏыбзэм къыхокӏри, Къокӏуэ адыгэбзэм, къыхохьэ.
Ку мэхъу. Абыи дынэсыну, нтӏэ. Къыхохьэ бзэм. Къыхохьэри, иджы еплъыт адыгэбзэ гуащэм дахэ дыдэу хъарым ису, и щхьэцыр ижьу, бзэ макъхэр зэщӏэпщӏыпщӏу абы яхэсурэ, мы кыр бзэмыӏубзэ къыӏурыщэщу къыщыхыхьэм йоплъри и закъуэщ. Йоплъри къэзыгъэхъухэм ящыщкъым, и ӏукӏэри щабэу щытщ. Арати, ишэщ абыми мы къызытехъукӏхэм яхигъэхьа. Мы къызытехъукӏхэм щыхигъэхьэм щыгъуэ мис мы гупыр гъусэ щыхуищӏым щыгъуэ занщӏэу пагэу къыщӏэкӏхьэщ абыми къэгубжьри мис мы макъихыр Къыхэкӏауэ ухэхэсщ узэтпэсӏым, жари, бзэм къыхэкӏри ежьа. Иджы здежьам ахэр зэрыхьа лъахэр мис мы къэзыгъэхъухэм я лъахэрати, абы гуапэу къащыӏущӏащ угъурлыуэ мис мы макъыр, ӏыр. Къащыӏущӏэщ абыми, хыми ӏэплӏэ къащыхуищӏым хыри ипӏытӏа. Лыр лӏы хъуа пкъылӏу, пыр пӏытӏа хъуа пӏащӏу. Тыр тӏатӏу, фыми и лъэр фӏыщӏэхуу фӏыщӏэщӏу мис ауэду хъуа, щыри къаруншэ хъуа, щӏэщӏа, и лъэр щӏэщӏа, абы и цыри мис мыуэду цӏынэ хъуа, цӏы хъуа. Мис мы макъхэр ипӏытӏщ, игъэтӏылъыжщ абыми. Акӏэ щыкӏуэм кыр абы къакӏэлъыжэри, мыхьэр здэкӏуар дэну пӏэрэ жери къакӏэлъыжэри, Кыр илъ ищӏэжыну, ӏым езэуэну яужь щихьэм кыри ипӏытӏщ, кӏы ищӏщ абыми, кӏэсу ихьащ иджы. И лъахэм ирихьауэ ехь иджы. Мис мы ӏым кыр ирихьэжьауэ кӏэсу здихьым, кым зеплъыхь. Зеплъыхьри мэбауэ, къэрабэхэм я мэ къыӏуроуэ, хэкур игурохь, къуршхьэр елъагъу. Ауэрэ Куцӏ ирещӏэ, мо кӏэсу яхь тхьэмыщкӏэм куцӏ ирещӏэри къару егъуэт. Къуршхэр ӏэгупцӏанэкӏэ къыгуичу щӏедзэ къаружь игъуэтри. Ауэрэ кхъуей цӏынэм хуэдэу ихузу щӏигъэжу игъэтӏылъыжу мыдэ хъыбархэм зэрыхэтым Къуийцӏыкӏу хуэдэу, ахуэдэу ӏэчлъэч мэхъу. Арати, мы ӏыр къохъуапсэ мыбы къару игъуэтауэ лӏыгъэ хэлъу къызэрыщӏэкӏами, шыпхъу иӏэт абы ӏу. Ар къретри Кӏу жыӏэу зы унагъуэ къагъэхъу абы. Зы унагъуэ къагъэхъури кхъахэ щыхъужыхукӏэ мы хэкум щыпсэууэ къонэ кыр къыхэнащ адыгэбзэм. Иджы мис мы хъыбарым мы кымрэ мы ӏымрэ нэхъыбэ къэзыгъэхъу щыӏэӏыми, мис мыбыи Блы къегъэхъу, мыбыи блы къегъэхъу. А итӏум я хъыбарыр сабийм хуэпӏуэта иужькӏэ, езы сабийр абы хэту, ар театр цӏыкӏуу игъэлъэгъуа иужькӏэ, абы адыгэбзэр щыгъупщэнуӏым, мыхэри тыншу и жьэм къыжьэдэӏукӏыфу ауэду хъуну икӏи хуэтхынущ. Сабийм и акъылыр бзыгъэщ, къабзэщи, зыщӏешэ занщӏэу. Мыдэ, Белла, сэ езым си сабиигъуэу, сабий садым сыщыӏэу, Я япэ классым сыкӏуауэ си егъэджакӏуэм къызгуригъаӏуэу адэу си нэгу къыщӏэбгъэувэжа иджысту си сабиигъуэ. Иджы мис мы таблицэ зи гугъу пщӏам сыт хуэдиз зэманкӏэ уелэжьа?
Япэу мис мыр сщӏа, и бзэр сабийм хуэкъута хъун щхьэкӏэ жысӏэри. Мыбы зы илъэс ныкъуэ хуэдэкӏэ селэжьа къыщӏэкӏын. Мыбы сызэрелэжьар нэхъ мащӏэщ, мыбы мазитӏ. Икӏи мыр зэхэслъхьа иужькӏэ сэ егъэджэныгъэ ӏуэхум зэи сыхэтаӏым. Сыхуеджа пэтми, журналистикэрат сэ сызыхэтри, егъэджакӏуэхэм я еплъыкӏэ, я зыхэщӏэ къазэрыгурыӏуэнур ӏэмал имыӏэу къэслъытэн хуейт, къащтэну, къамыщтэну. Абы и лъэныкъуэкӏэ сытым дежи чэнджэщэгъу къысхуэхъуу Бекъан Масирэт сиӏэщ. Арати, Бекъан Масирэт сечэнджэщри, Мис мыр, таблицэр, лӏэужьыгъуэ зыплӏытху згъэхьэзырри, мис мыр нэхъыфӏу пӏэрэ, мыр нэхъыфӏу пӏэрэ жысӏурэ Масирэт десхьри, деплъщ тӏуми, акъылэгъу дызыхуэхъуу мис мыуэдэ щӏыкӏэу мыбы идгъэувэжри, абыкӏэ сэбэп къысхуэхъуа Масирэт. Митӏум къадэкӏуэу езы сабийм яфӏэфӏ сурэтыр, Нтӏэ, интернетым къимыкӏыу исщ, телефоныр яӏэщӏэмыкӏыу яӏыгъщи, езым ялъагъу сурэтхэмкӏэ мис, мис мыуэдэ сщӏащ. Мыбы и пэ къиху смайликкӏэ, нтӏэ. Хуабжьу гурыхь ящыхъуа, езым я бзэкӏэ уепсалъэу къащыхъуа. Мис мыри ара? Аращ, Белла, узахуэщ а интернетым щызекӏуэ сурэт цӏыкӏухэмкӏэ сабийм нэхъ къагурыӏуэну. Ар псоми ящӏэ, мис иджысту псалъэм папщӏэ мыдэ уеплъу щытт. Мис бжесӏэжын хъыбар цӏыкӏура мыр? Нэху щащ, нэху щащи сохущхьэ. Сэ сохущхьэ. Сыкъоуш. Соукӏытэ, дыгъэр къыкъуэкӏа, сыхэжеящи. Дыгъэр къызэрепсым щхьэкӏэ согуфӏэ. Дыгъэм сегъэкӏыл, къыстопсэри содыхьэшх. Пшэжь къыкъуэкӏауэ дыгъэр сфӏыщӏелъафэри сонэщхъей. Дыгъэр щӏихъумэу щӏидзащи, согъэщӏагъуэ мы дыгъэр зи инагъыр мы пшэ цӏыкӏум дауэ щӏихъумэфрэ жызори. Уэшх къригъэжьауэ къыстошхэ сеуфэнщӏри согубжь. Щыблэ къыкъуэуауэ къызоуэ, сокӏий. Абы сигъэшынащи согъ. Сыгъыурэ созэшри сожей. Сожейри дыгъэм сопщӏыхь. Иджы а Лидэм жиӏэра Жыгун Лидэ, Америкэм щыпсэу бзылъхугъэм абы илъэсих и ныбжьщ и пхъум. Мыбы сыкъызэрыкӏуэжу занщӏэу репетитор къыхузощтэри жиӏа сабийр сошэ жиӏа махуэ щӏагъуэ дэзмыгъэкӏыу адыгэбзэ зригъэщӏэну. Абы сшэхукӏэ зригъэщӏэфакъым, жиӏа мис мыр. А урокыр екӏуэкӏа нэужь нэху къетщ абыми зэрыщыткӏэ зэрызэкӏэлъыкӏуэ дыдэр къызжиӏэжащ жиӏа. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, дэ бзаджагъэ декӏуа, бзаджагъэ дызыхуекӏуар япэрауэ хъыбар цӏыкӏу тщӏа, етӏуанэрауэ езы сабийм фӏэфӏ сурэтыр къэдгъэсэбэпа, сабийм и зэхэщӏыкӏым дытеӏэба. Аращи, мис ахуэдэ ӏэмалхэр къэгъэсэбэпын хуей гъущэ псыщэкӏэ нобэрей сабийм къыпхуегъэщтэнукъым икӏи пхудегъэхьэхынукъым. Къэбгъапцӏэ хуэдурэ.
Къэбгъапцӏэурэ бгъэджэгурэ. Езыхэр мис моуэдэ цӏыкӏу я бгъэм ищӏауэ хэт хущхьу, хэт джэгу, ауэдуи ӏэджэ ӏэмал иӏэщ мыбы бгъэлъэгъуэну, бзэр ебгъэщӏэну щытмэ. Итӏанэ сабийхэр къебгъэувэкӏыу, мыр дыдэри а жыхуэпӏэ таурыхъым хуэдэу зыгуэру зыхэбгъэувэ хъунущ. А жыхуэпӏэ смайликыр и пщэм ибдзэрэ Иджы уэ сыт пщӏэр жыпӏэрэ, сабий цӏыкӏум укъеджэрэ, сэ сохущхьэ, жыӏэу абы зыпищӏыж хуэдэ. Ахуэдэу ипщӏу хъуну? Ауэдэ си нэгу къыщӏэуващ мыбыла. Итӏанэ, Инна, сызэхъуэпсауэ щытатэри, мис мы кхым теухуауэ мыр теплъэгъуэу сщӏыну, зэхэслъхьэну сценарий щыстхым щыгъуэ. Ахуэдизкӏэ ӏупщӏу си нэгу къыщӏэуватмэ, урысыбзэм къыхэкӏыу адыгэбзэм къыхыхьауэ сщӏащ иджы мы кхыр. Аращи, мы къэкӏуар блатнойуэ хуэпауэ, Хуабжьу зыкърихыу, нтӏэ, къыӏурылъэлъ бзэри кх хэтщ псоми, а хэтхэри, моуэ зигъэщӏагъуэу урыс псалъэ защӏэрэ, жиӏэурэ адыгэбзэ гуащэ къигъэуӏэбжьщ абыми, Укъыщыкӏуакӏэ, ущыхьэщӏэкӏэ, жери пщӏэ хуищӏри мыхэм яхигъэхьа. Мис ауэдурэ езы сабийхэм теплъэгъуэм хэту щытмэ, ягу къинэжынут. Ага.
Иджы, Белла, уэ ущылажьэу щытар радиоращ. А зэманым Нур журналым укӏэлъыплъу, сабийхэм садэлэжьащэрэт жыпӏэу угупсысу ущытт?
Иннэ, уфӏэщ хъуу щытмэ, сэ радиор си псэм схухэхынутэкъым. Абы сыщыӏэу телевидениеми Бищӏо Асэ зырэ тӏурэ къызжиӏауэ щыта. Укъэкӏуамэ, си гуапэ хъунут ди дей ущылэжьам, жери. ӏуащхьэмахуэ журналым Джэрыджэ Арсен щыӏэу къызжиӏауэ щытащ, ответ секретару, ухуейуэ щытым укъэтшэнщ, жиӏэу. Хьэфӏыцӏэ Мухьэмэд жиӏауэ щытащ, культурэмкӏэ отделыр, ар абы и унафэщӏу укъэтщтэнщ, жиӏэу. Ну, а зэман кӏыхькӏэ илъэс тӏощӏым щӏигъукӏэ ущылажьэкӏэ ахуэдэ гуэрхэри къыбжаӏэгъэнущ. Хэти ауэдэ гуэрхэри жраӏауэ. Сэ радиор зэрысхъуэжын щыӏэтэкъым, иджыри сфӏэфӏщ, си псэм хэлъщ. Ауэ сэ схузэфӏэкӏынур радиом и дей къыщымыхъуу, мыбдежым сэбэп сыхъуфыну къысщыхъут, абы щыгъуэ сегупсыст, мис мыбы сынэмысами нэгъуэщӏ Алфавитым усэбзэкӏэ срикӏуэрэ сабийхэм нэхъ цӏыкӏуӏуэхьэм къагурыӏуэну теплъэгъуэ зырызурэ зыхэслъхьу, итӏанэ нэхъ балигъхэм щхьэ, итӏанэ нэхъ балигъ хъупахьэм хъыбар цӏыкӏуурэ а алфавитым срикӏуурэ адыгэбзэр къезгъэщтамэ, фӏы хъунт жысӏэу ахьэм сегупсысу радиом щыщӏэздза зыгуэрхэр стхыу щӏэздза. Сабий нэтынхэри езгъэкӏуэкӏти, зэрыдимащӏэр слъагъут, уэрэд цӏыкӏу зэздзэкӏам хъунт, усэ цӏыкӏу къытрезгъэдзам хъунт. Рассказ цӏыкӏу естам хъунт жысӏэу, ауэ а лъэныкъуэмкӏэ Нурым сыхуэлэжьакъым зэи. Сыт щхьэ жыпӏэмэ, тх, тхьа нэужькӏэ къы, къытӏахкъым, куэдрэ щӏэлъщ, жаӏэурэ зыхэсхти, сэ зыгуэрэ схьрэ, абы къысӏамыхамэ, е кӏыхьлӏыхьу пхъуантэ иралъхьамэ, къызэхьэлъэкӏыжынути, сымыхьурэ къекӏуэкӏа, ауэ Тхьэ и гуэныхь сыхуэмейми, Джэдгъэф Борис иужькӏэ къыщысцӏыхуар Хуабжьу цӏыхуфӏу цӏыху хьэлэлу Нурым щылэжьа апщыгъуэ редактор нэхъыщхьэу. Арати, си насып къихьри, Нурым сыкӏуащ, гукӏи псэкӏи си лэжьыгъэри, си гуащӏэри, си къарури тезухуэри, мис мыбыхьэми дыхуэкӏуурэ, ӏэмал зэриӏэкӏэ щӏэщыгъуэ ящыхъун къызэрытеддзэным яужь дитурэ ауэдурэ докӏуэкӏ. Нобэрей сабийр Тыншкъым къыдэпхьэхыну. Тӏощӏрэ езанэ лӏэщӏыгъуэм мис мыхуэдэ гуэркӏэ сабийр ар къызыӏуихыу еплъу, ар фӏэгъэщӏэгъуэн хъуу абы ит гуэр ищӏыжыну тӏысын щхьэ, гугъущэщ а телефоным ар ебгъэгъэтӏылъу е мониторым тхылъ къебгъэщтэну. Аращи, долӏалӏэ. Нтӏэ, иджы, Белла, журналым сыкӏэлъоплъри, сабийхэм яхуэтхыу итыр Сфӏэмащӏэщ. Хьэмэ сэ сщыуэрэ?
Ущыуэкъым, Иннэ, сыту жыпӏэмэ, димыӏэххэу жыпӏэ хъуну нобэ сабийм яхуэлажьэ. Диӏэр хэт, Тау Нинэ къытхуехь усэ. Сабийхэм яхуэтхыу зыращ нобэкӏэ. Щоджэн Леонид, тхьэмыщкӏэ, дунейм ехыжа и ахърэтыр фӏы Тхьэм ищӏ. Егъэджакӏуэху, къызэрыгуэкӏ цӏыхуу хэт, экономисту хэт, нэгъуэщӏ ӏэщӏагъэ иӏэу хэт, банкым щылажьэу. Мис ауэдэхэм Къытхуахь е урысыбзу адыгэбзэ щӏыжын хуейуэ, е адыгэбзэкӏэ зэрыхъукӏэ ятхри дэ зэдгъэзэхуэжурэ къытыдодзэ. Аращи, диӏэкъым, сабийм яхуэлэжьэн диӏэкъым. ӏэмал зэриӏэкӏэ дэ ди къарукӏэ, ди гуащӏэкӏэ зыри Къытегъэзэж, ипэм тетахьэр къытедзэж мыхъуу, номер къэс щӏэщыгъуу, зыгуэрым и цӏэ, зыгуэрым и пщӏэ, зыгуэрым и усэ, зыгуэр зэрыхэдгъэхьэн яужь диту, мис илъэсиплӏ хъуауэ ауэ дыдолэжь. И бжыгъэкӏэ сыт хуэдиз къыдэкӏрэ, Белла, итӏанэ дэ ди республикэм нэмыщӏ, мы журналыр хэт сымэ ялъыӏэсыфрэ?
Мы журналым сыщыува къудейм щыгъуэ и бжыгъэр миниплӏым щынэдгъэса къэхъуащ. Ауэ щхьэусыгъуэ зэхуэмыдэкӏэ а къомыр иджыпсту мыбдеж щыжысӏыну сыхуейкъым, дэ дэмыхьэлӏауэ, дэ дэмылъытауэ, е и чэзум яӏэрымыхьу, е поштым и лэжьакӏуэхэм намыхьэсыжу. Иужькӏэ къэтщэхуат, жаӏэу ар зэхэтхыжу, зыщэжи къахэкӏыу. Мис ахуэдэ лъэпощхьэпо гуэрхэр къыкъуэкӏыурэ сэ. Тыркуми езгъашэт, Германиеми езгъашэт, Израилми яшащ. ӏэмыщӏурэ номер бжыгъэ гуэрхэр хьэщӏэу къыщыкӏуэхэм щыгъуи есту. Мис ауэдурэ хамэ къэралхэм дапыщӏауэ щытати, ахэр сэ сыутӏыпщыжа, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, нобэ къыдэкӏрэ пщэдей и чэзум къыдэмыкӏыфмэ, сабийр къопцӏэ, сабийр йо, йожьэри щысщ, поплъэри щысщ. Ар къэдгъапцӏэ нэхърэ, Зэрыхъум уэду фщӏы жысӏэри, сэ яужь ситыжакъым абы ӏэ щытезыдзэнухьэм. Ауэ щыхъукӏи, нобэкӏэ Тыркуми яӏэрохьэ. Абы нэмыщӏкӏэ Германием хуабжьу, мис иджыпсту хуашахэщ журнал зыкъом, ягу ирохь. Абы нэмыщӏкӏэ мис мыдэ ди къэралым, Къэрэшей-Шэрджэсым, хуабжьу дигу ирохь икӏи къыдогъэсэбэп, жаӏэу егъэджакӏуэхэм зыкъыспащӏурэ, Мис абыхэм сэ журналым сызэрыкӏуэ лъандэрэ мазэ къэскӏэ щитӏ, щищ, мис ауэду едгъашу ӏэ традзэ. Традзэри дэ яхудогъэшэж, абы яӏэрохьэ Санкт-Петербург ӏэщытрадзэ, Москва ӏэ щытрадзэ. Тынш хъунут, езыхэм абдежым я почтым де ӏэ щытрадзэрэ яӏэрыхьэфам, ауэ ахуэдэ ӏэмал щыӏэкъым мы ди республикэм деж щы мыбы ӏэ щытебдзэ хъури. Е я благъэхэм къащтэж е зыгуэрурэ ящӏри, мис мыбыхьэм ахэр нэхъ щӏоупщӏэ, мыхэр нэхъ яфӏэгъэщӏэгъуэн мэхъу мы республикэм имыс Дэ дыдехьэм апхуэдэ дыдэу яфӏэгъэщӏэгъуэнкъым, сыт щхьэкӏэ жыпӏэм, дыщопсэу мыбыи, апхуэдизу абы и фӏыпӏэр Зыхэтщӏэкъым, ауэ хамэ къэрал щыпсэухэм нэхъ пщӏэлей хуащӏ. Ар згъэунэхуащ икӏи, мис иджыпсту мы конференцэ сыздэщыӏам Адыгейм сыкъикӏыжа нэужькӏэ, ядэслъэгъуам, я ӏуэху щӏэкӏэм, зэгурыӏуэу зэрызэдэлэжьэфым, зым компьютерым ар илъхьэнымрэ зэгъэзэхуэнымрэ и пщэ делъхьэж, нэгъуэщӏ зы гуп зэхуосри Википедие уэду ящӏ, нэгъуэщӏ зы гуп зэхуосри сабийр цӏыкӏухукӏэ ирагъаджэ, Адыгеибзэм хурагъаджэ ар балигъ къэхъуа нэужькӏэ этнографический лагерь жари абы ахэр ягъэкӏуэж, мис ауэду зэгъэуӏуауэ зэдолажьэ ахэр. Ар икӏи къызгуроӏуэ я бжыгъэкӏи щынэхъ мащӏэкӏэ икӏи нэхъ гугъу щехькӏэ, лъэпкъым и щхьэр ихъумэжын щхьэкӏэ инстинкт самосохранения жыхуэтӏэр нэхъ зыхащӏу щытщ, аращи Нэхъ ерыщ екӏуауэ а ӏуэхур хэмыкӏуэдэжын щхьэ, зыхамыгъэкӏуэдэжын щхьэ, и акъылми, и псэми псоми къызэдищтауэ зэдолажьэ. Дэ зэкӏэ дожей ахэм еплъытмэ. Дэ зэкӏэ иджыри мы бзэр зэрытӏэщӏэкӏыпэр и нэ-инэм нэсыхукӏэ къыдгурыӏуауэ схужыӏэнукъым, сыт щхьэ жыпӏэмэ процент мащӏэ дыдэщ а ӏуэхум иригузавэу, ар къыфӏэӏуэхуу, абы теухуауэ ӏуэху дигъэкӏыну яужь итыр. Ар сигу къоуэ, ауэ зэрыщытыр аращ.
Иджы Белла езы журнал цӏыкӏур къызыӏупхыу щытмэ, абы щыболъагъу сабий цӏыкӏум е зы конкурс гуэр хэтауэ, зэпеуэ гуэр хэтауэ, абы текӏуэныгъэ къыщихьауэ щытмэ, и сурэт цӏыкӏур тетщ, абы и ехъулӏэныгъэхэр пытхэжауэ пытщ. Ахэри пыдотхэри сурэт кубок иӏэми, грамотэ иӏэми ахьэри къытыдодзэ. Иджы сэ сызэгупсысыр а сабийм а журнал цӏыкӏур къищтэрэ апхуэдэу абы зыщилъагъужу щытмэ, шэч хэмылъу ежьэну къыщӏэкӏынщ, адэкӏэ адрей мазэм къыдэкӏыну. номерым.
Нтӏэ, ӏэмал имыӏэу езы сабийм я ӏэкӏэ ятха тхыгъэхьэри а зэратха дыдэм ещхьу, я хъэтӏыр, нтӏэ, я хъэтӏыр абдежым щыхъумауэ сурэт тыдохри, щыуагъэшхуэ хэмыту щытмэ зы тӏу хэтми ӏуэхукъым ар дэ зыдогъэзэхуэж къытыдодзэ. Езым итхар игъэхуабэу йоплъри игурохь, и сурэтыр тету щытмэ егъэгушхуэ ӏэмал имыӏэу. ӏэмал имыӏэу Нурым и къалэн нэхъыщхьэр сабийхэр игъэгушхуэн, сабийм и зэфӏэкӏыр и фӏэщ хъужу нэхъыбэ зэрищӏын, абы яужь итыну, абы хуэбгъэкӏуэнра. Итӏанэ, нобэ сэ уэ уи сурэт къасщтэрэ, мыбы къытездзу щытмэ, уэ ехъулӏэныгъэ уиӏэу щытмэ, Уэ уи ныбжьэгъу, уи, уи дэлъху, уи шыпхъу зыгуэрхэр къехъуэпсэну, уи классэгъухэри дэри мы Иннэ уэду дыщытарэт жаӏэнурэ абы ехъулӏэныгъэ зыӏэрагъэхьэну, мыбы къытехуэну яужь итынущ. Ба, итӏанэ а сурэт къытехуахэр дэ Нурым куэду тхъума, къыщӏэна сурэтхэр, къытрадзауэ щытахэр къащтэж хъунущ, иджыри къакӏуэу псори зэтелъщ, дохъумэри щӏэлъщ. Си блыным, кабинетым иӏэ блыным деж ахэр ину Сурэтхэр псори кӏэрыгъэпщӏауэ тету, кӏэрыгъэпщӏар сыт? Зыхуейм къакӏуэмэ, къыкӏэрихыжыфу и унэ ихьыжын хуэдэу, ауэду тщӏыну, аби дегупсыса Хьэлилэ Миланэ художникымрэ сэрэ. Дэ ди нэтыным и кӏэухыу уэ уи журналым еджэ сабийхэм, абыхэм я адэ-анэхэм сыткӏэ захуэбгъэзэнт?
Зы закъуэщ жысӏэну сыхуейр. Феджэ Нурым, ӏэ тевдзи, фи сабийхэр вгъэгушхуэ. Яжызоӏэ адэ-анэхэм сахуэзу щытми, сыт хуэдэ лэжьыгъэ ящӏауэ щытми езыхэм я сурэти ӏэмал зэриӏэкӏэ екӏурэ ещхьу теххауэ щытмэ, Зыхуей хуэзауэ щытмэ, дгъэтӏылъынукъым. Ар принцип нэхъыщхьэу диӏэщ, къытеддзэнущ. Абы щхьэ ди дей къыщӏэкӏуэни щыӏэкъым къуажэ пхыдзахэм къикӏыу. Мис мыбдежым тетщ къызэрырагъэхьыну адресри. Мы адресымкӏэ къреутӏыпщ, кърегъагъакӏуэ я телефоныр, я цӏэ унэцӏэхэри и гъусэуи, адэкӏэ дэ ди ӏуэхужщ щӏэнур. Нтӏэ, Беллэ, Тхьэм фригъэфӏакӏуэ, сабий куэдым фахуэлэжьэфу, ӏуэхуфӏ ефхьэкӏыу Тхьэм фигъэпсэу. Тхьэр арэзы къыфхухъу, Тхьэм фэри фригъэфӏакӏуэ, Иннэ.
Журналым адэкӏи зиужьыну, абы дихьэхын сабий лъэпкъым куэду къытщӏэхъуэну, дэтхэнэ зы адыгэ унагъуэми бзэр щагъэбзэрэбзэну си гуапэщ. Ди нэтыныр и кӏэм нэблэгъащ, фигу къызогъэкӏыж абы и хьэщӏэу щытар Нур журналым и редактор нэхъыщхьэ Аброкъуэ Беллэщ. Узыншэу фыщыт, фӏыкӏэ дызэхузэ.